Taa, anyị ga-atụle otu n'ime nkwenkwe ndị Igbo. Nkwenkwe ndị Igbo ahụ nke anyị ga-atụle taa bụ osu. Osu bụ otu n'ime nkwenkwe ndị Igbo ndị mmadụ na-aghọtahie taa ma a bịa n'ala Igbo. Ọtụtụ na-ewere osu dịka ohu ma taa anyị ga-abịa ịkọwa na osu abụghị ohu. Onye bụ osu abụghị ohu. Ohu maọbụ ịgba ohu pụtara mmadụ ịgba bọyị maọbụ mmadụ ịgba odibo na nke onye ka ya ma na nke nna ya ukwu mana osu ọ bụghị ịgba ohu ka osu pụtara ọ bụ eziokwu na osu na ịgba ohu bara bịakọtara bịa iyi mana osu abụghị ịgba ohu a bịa n'ala Igbo taa e nwere ụzọ osu anọ e nwere n'ala Igbo nke mbụ bụ ndị na-agbara arụsị odibo servants of a deity dịka a pụrụ isi kwuo ya na mkpirisi bekee Ndị a bụ ndị rara onwe ha nye arụsị obodo ha ma ọ bụ arụsị obodo ha nọ n'ime ya sị na ha ga-efe ya na ha ga-agbakwara ya odibo ndị a na-ahụ na a gaala agbara obodo ahụ ozi ma mekwa ihe o kwuru n'ihi nke a ha na-ebipụ iche ebe ndị ọzọ niile bi n'ebe ndị a nọ ihe ha na-eri bụ ihe ndị a chụrụ arụsị ha na-efe n'aja ma ọ bụ ihe e wetara n'ihu arụsị ọ bụ ya ka ha na-eri dịka nri ha otu ihe dịwanyere nnọọ iche ma pụtara ihe n'ebe ndị a nọ bụ na ha anaghị enwe ihe nketa ha anaghịkwa enwe ihe onwunwe n'ihi na ife agbara obodo ahụ ma ọ bụ agbara ahụ ha na-efe bụ ihe nketa nke ha ọrụ ha kwa dịka ndị nchụaja bụ ihe na-esi n'otu ụgbọrọ gafeela ụgbọrọ ọzọ n'oge gboo a na-asọpụrụ ndị dị otu a n'ihi na a na-ahụ ha dịka ọnụ na-ekwuchitere agbara obodo ahụ ma ọ bụ agbara ha na-efe Okwu ọ bụla ha kwuru, a na-asọpụrụ ya ma dobekwa ya otu ahụ ha si kwuo ya. A na-ahụta ha dị ka ụkwụ na-agara agbara ozi. Ebe ọ bụla ha gara, ezinụlọ ọ bụla ha tinyere ụkwụ ma zie ozi ma ọ bụ kwuo okwu, a naghị ahụta ya na ọ bụ onye ahụ bịara bịa zie ya. A na-ahụta ya na ọ bụ agbara obodo ahụ bịara bịa zie ozi ahụ. N'ihi ya, a na-asọpụrụ ha ma dobekwa okwu ahụ ha kwuru. Ihe ọzọ pụtara ihe n'ebe ndị a nọ bụ na ha anaghị atụ egwu ha anaghịkwa atụ ụjọ mmadụ ha anaghị ele mmadụ anya n'ihu agwa onye ahụ okwu ọzọkwa ha na-akwụba aka ha ọtọ ee nụ ha na-ebi ndụ n'ụzọ ziri ezi n'ihi ya a na-asọpụrụ ha n'ihi na a na-ahụta ndị dị otu a na ha dị iche n'ebe ndị ọzọ niile nọ nke a dị nnọọ iche otu e si ele ndị bụ osu anya taa N'oge gboo, a na-echi ụfọdụ ndị osu echichi. A na-echi ha echichi dị iche iche echichi dịka Nwaosu, Ezenwaosu, Osuagwụ, Osuji tinyerekwa aha ndị ọzọ dị iche iche a na-etu ha. Echichi ndị a niile na-egosipụta nkwanye ugwu ma na-egosipụta na o nwedịrị mgbe a na-ahụta osu dịka ihe ugwu na-abụghị dị ka ihe ihere. Ụdị osu ọzọ e nwere n'ala Igbo bụ ndị a na-emekpa ahụ maọbụ ndị a na-akpagbu akpagbu, persecuted individuals, dịka a pụrụ isi kwuo ya na mkpirisi bekee. N'oge gboo, ndị na-enweghị otu ọ rịwụrụ ha, ndị a na-akpagbu akpagbu, ndị a na-emekpa ahụ, ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, ndị na-enweghị onye ọ bụla ga-abịara ha, a na-akpagbu ha ma na-emekpa ha ahụ. O nwedịrị ike bụrụ site n'aka ndị ji ego, ma ọ bụkwanụ site n'aka ndị a na-anụ aha ha anụ, ma ọ bụ bụrụkwa n'aka ndị chere na ha nọ n'ebe dị elu karịa ebe ndị a nọ. Ọ bụrụ na mmekpa ahụ a akarịa, ndị a nweziri ike gbaba n'otu arụsị iji zọwa isi ha, iji zobe ndụ ha, ka ndị a hapụ igbu ha ma ọ bụ ka ndị a hapụ imegbu ha, ka mmegbu ahụ kwụsị. Ndị a gbabara n'arụsị site n'otu dị otu a esila otu ahụ bụrụ osu. Ọ bụghị n'ihi na ha chọrọ ịbụ osu ma ọ bụ n'ihi na ha chọrọ ife arụsị, ee e, kama ọ bụ n'ihi na ọ bụrụ na ha emeghị otu a na e nwere ike igbu ha, ma ọkwanụ na e nwere ike imekpa ha ahụ karịzi otu a na-emebu ha na mbụ. N'ihi ya, ha na-agbaba n'arụsị a iji zọba isi onwe ha. ha esitezi n'ụzọ dị otu a bụrụ gịnị osu nke atọ ndị ọzọ a na-akpọ osu bụ ndị a tụrụ na ndị a tụrụla n'agha maọbụ ndị a tụrụ nga n'agha that is prisoners of war dịka a pụrụ isi kwuo ya na mkpirisi bekee ọtụtụ n'ime ndị bụ osu taa bụ ndị a lụtara n'agha maọbụ ndị e nwudere n'agha N'oge ochie, ọ bụrụ na e nwude mmadụ n'agha maọbụ ndị mmadụ n'agha, a na-arara ha nye arụsị obodo ahụ. Ihe e kwuru a rara ha nye n'ihu arụsị obodo ahụ abụghị ihe ọzọ na-abụghị iji ha chụọ aja ma mee ha ma ọ manye ha ka ha fewe arụsị obodo ahụ. Ọ bụrụzi na ha adịrị ndụ na arụsị obodo ahụ egbughịzi ha ma ha eb- ha dịrị ndụ na-emekwa ihe ndị ọzọ na-eme na-aga, ha ga-esizi otu ahụ bụrụ osu. Ndị obodo ahụ niile na ha ga na-ahụzi ha dịka ndị mbịarambịa ma jikwe ha mere osu obodo ahụ. Ha na ndị diala ekwesịghịzi imekọ ihe. Maka gịnị? Nke mbụ, n'ihi na ha bụ ndị mbịarambịa. Nke abụọ, n'ihi na a rara ha nye n'ihu arụsị. Ndị ha na arụsị na-emekọ ihe na ndị diala adịghị emekọ ihe. Nke a mere ha ha abụrụ osu. Mgbe ụfọdụ, a na-ebepụdị ha ntị iji gosi na ha bụ ndị a rarala nye arụsị. Ee, ọ bụ eziokwu na ha na-ebi n'obodo ahụ, mana mgbe ụfọdụ a na-ebipụ ha iche dị ka ebe ahịa, ebe ụzọ ma ọ kwanụ ebe ikpa ka ha si ebe ahụ nwụọ ma ọ bụkwanụ ka agbara obodo ahụ si ebe ahụ si otu ahụ gbuo ha. Ọ bụrụ na e bipụ ha iche, ma ha, ụmụ ha, ụmụ ụmụ ha, a ga na-ahụtazi ha dị ka ndị bụ osu ma na-ezerekwa ha ezere. Ndị ọzọ na-ahụta dịka osu bụ ndị gafere oke ala dị nsọ. E nwere ndị nwere ike ịgafe oke ala ebe doro nsọ. O nwere ike bụrụ site na ihe mberede, o nwere ike bụrụ site na ihe a kpachara anya mee. Na mmadụ agafe oke ala, ikekwe ebe naanị onye isi ala obodo ahụ kwesịrị ịga, ma ọ bụ mee ihe naanị ihe onye isi ala obodo ahụ ma ọ bụ eze dibịa obodo ahụ kwesịrị ime, onye a ga-esi otu ahụ bụrụ osu n'ihi na a ga-ararazi ya ji ya tụọ àjà n'ihu arụsị ahụ ọ bụrụ na onye ahụ eburu ndụ onye ahụ ga-esizi otu ahụ bụrụzi osu n'ihi na ndị obodo niile ga na-asọ ya asọ n'ihi na a rarara ya nye arụsị nghọtahie gbasara osu ọtụtụ ndị taa amaghị ihe bụ eziokwu banyere ndị bụ osu Ha amaghị usoro na ndokwa ndị Igbo setịpụrụ e si eso ndị bụ osu. Ngwa gezie ntị. Ihe a na-eme ndị bụ osu taa bụ n'ihi amaghị ihe. Ngwa gezianụ ntị ka m doo unu anya. Oge ochie, site na ndị ndokwa ndị Igbo setịpụrụ, onye bụ osu na onye bụ diala anaghị erikọ nri. Onye diala anaghị aṅafede onye bụ osu ụkwụ, ọ naghị akpasa ya aka, ha abụọ anaghị erikọ, ha abụọ anaghị egwu egwuregwu, ha abụọ apụghịdị iji otu iko ṅụkọọ mmiri. Ma taa, ọ bụ eziokwu. Nwa diala na ndị bụ osu ha na-erikọ, ha na-emekọ ihe ọnụ. Nwa diala ọ na-akpasa osu aka, ọ na-aṅafe ya ụkwụ, ọ na-anara ya ihe n'aka. Onye bụ osu, ọ bụrụ na o nweta ego, ọ na-enye nwa diala. A na-ebute ihe dịka akpa osikapa. Onye bụ osu, ọ na-ebute ihe dịka akpa osikapa kesaa ma ndị diala ma ndị bụ osu, onye ọbụla ekerie ya ma rie ya. Ọ bụrụ na ihe ndị a niile na-eme ihe nke a pụtara bụ iwu ahụ e setịpụrụ maka ndị bụ osu na e mebiele ya anyị niile emebiele ya ọ bụrụ na nwa diala nwere ike nara onye bụ osu ego ha abụọ erikọọ ihe mekọọ ihe zụkọ ahịa bụrụ enyi mee ihe ndị ọzọ dị iche iche ma o ruzie n'ọlụlụ ya mata na ọ bụ osu Ọ bụ na i cheghị na ihe a bụ agwa onye ihu abụọ? Oge gboo, ndị ihe na-agara nke ọma bụ ndị nwa diala karịa ndị osu n'ihi na ihe bụ mkpa ndị bụ osu bụ naanị agbara ahụ a rarara ha nye. Ma taa, ọ bụ eziokwu na naanị ndị ihe na-agara nke ọma wụla naanị ndị bụ nwa dị ala? okwukwe a na nkwenkwe ndị Igbo a ọ ka bụ eziokwu ruo taa ka anyị gwanụ onwe anyị eziokwu mmadụ niile bụ otu ka anyị wepụnụ nkwenkwe ọjọọ a n'etiti anyị ka anyị jinụ mpoto machie nshị ma tụtụrụ ụdara mmadụ niile bụ otu ka a hụkọrịtanụ onwe anyị n'anya n'ihi na Chineke anyị bụ otu Chineke ntị ọ dịkwa